Мыр дэ тщӏэу дыкъэкӏуащ. Сыт фщӏэр?
Ауэ демыплъу хъунуӏыми, фщӏэр доплъ. Псом плъагъукъэ, мис? Мис? Мыхьэр мыхъэ, мы илъэсми, мыр Мыр илъэс кӏуащ псори зи. илъэс зэри мыбдежым тетщ. Абы нэмыщӏэ еплъыт. Мелуан щищ щӏыпӏэ деж кӏуэдауэ итщ мыбы, дахэ. Мадинэ Адалбиевнэ, А мелуан щищым и хъыбар сэ пжесӏэжынущ, къэтӏыс кхъауэ, къэтӏыс си псэ хуиту. Алим, кӏуэ тӏэ сэ дыкъэгъанэ. Аха, Алим, сэ сыпхуехъумэ Сыту пӏэрэ абы и хъыбарыр? Япэрауэ дауэ фыщытхьэ?
Дэ тхьэ дыхъарзынэм, ауэ уэ дауэ ущыт? Сэри сыфӏы дыдэщ. Ара? Мы иужьрей илъэсхэм Шыпсэ, псысэ хъыбарыжьхэм сыдихьэх сыхъуащи, зы шыпсэ гуэр пжесӏэжыну сыхуей. Иӏэ тӏэ, сынодаӏуэ. Итӏанэ мыбы и ӏуэху зетхуэнщ ар пжесӏэжым. Умыпӏащӏэмэ хъунӏэ?
Сэ сыпӏащӏэкъым.
Атӏэ, еплъыт. Ижь-ижьыжым къэхъуа ӏуэхущ ар. Зы дыгъужь гуэрым мэлу мелуан щищ идыгъуащ,
щищ, мелуан щищ ахэр ихуу здэкӏуэм мо губгъуэм здыкӏуцӏрыкӏым мелуан щищым якӏэлъыжэу ахэр зытишхыхьыну игу илъу абы хэту щакӏуэхэр къыхуэкӏуэт къэсри Мо дыгъужьыр къалъэгъуа? Фочыр траубыдэри ягъэтӏыса, ара? Хьэуэ, хьэуэ. Фочыр мо траубыдэри дыгъужьым жраӏа? Удукӏыну тӏасэ, удукӏыну, жыӏа мелуан щищ, мэлыр ууейӏым. Щӏапӏэкӏуэд къыпхуэдгъэкӏуэну удукӏыну щыжаӏэм, дыгъужьыр къэпсалъэри. Хьа, сывмыукӏ жиӏа? Сэри сыпсэун хуейщ, жиӏа, зыгуэру, фэри фыпсэун хуей зыгуэруи, мы мэлым ныкъуэ-ныкъуэу зыхуэдвгъэгуэш, жиӏа. Мелуан щищыр ныкъуэ-ныкъуэу, щэрэ щэныкъуэрэ сысейу, жиӏа. Мыдрей щэмрэ щэныкъуэмрэ Фэ фыфеуэ зыхуэдвгъэгуэш, жари, щакӏуэхэр гупсысэри, ар дыукӏэ дэ фейдэ диӏэ, жари, зыхуагуэшри, тхъэуэ, псэуэ, мис ауэдэу зэӏэпыкӏахьэщ. Шыпсэ дахэщ, пэжыӏэ? Мадинэ Адалбиевнэ, уэ уцӏыхубз губзыгъэщ. Ары, шыпсэ дахэ сщӏэӏыми. Шыпсэфӏ дыдэм ар, мис.
Атӏэ, дауэ иджы дэ ди ӏуэхур зэрыхъунур? Ара сызэгупсысэр? Сэ шыпсэ фӏыуэ солъагъу, уэри плъагъумэ, Алыхь сэри шыпсэкӏэ сыерыщым. Атӏэ, апхуэдизу шыпсэкӏэ уэри Ущыерыщкӏэ сэри сыщыерыщкӏэ, тӏуми фӏыуэ щытлъагъукӏэ. Лъагрэ. Къыпхуэдгъэгъунщ ар. Мыдэ адэ зыхэдгъэкӏыжынщ. Уэрэ сэрэ накӏуэ модэ. Мыдэ мыбдежым кӏуэцӏрыкӏмэ, шхапӏэ гуэр щытщи.
Хьэ, мэлхьэмэ, ӏуэху зетхуэнщ. Зетхуэн, мэл ӏуэху зетхуэн. Мэлхьэ зэраугуэшам фӏыуэ дытепсэлъ.